Is sardus e su mari. Una relata chi cumentzat giai otumila annus a oi, in su Neolìticu, candu is bividoris de sa Sardigna andànt fintzas a s'Ispagna e fintzas a sa Frantza de su cabu 'e giossu, po cummertzai s'ossidiana, custa perda pretziosa chi s'agattat in su Monte Arci. In is millènnios chi funt bennius agoa, is sardus ant sèmpiri umperau su mari po biaxai, po cummertzai is produtus chi fiant pedius de sa Sardigna, seus chistionendi de sa prata o de atrus metallus. E duncas in custa puntada eus a biri a cumenti funt stetius is raportus a intrus de sa Sardigna antiga e totu s'arrestu de su Mesuterraniu e eus fatu comuncas una unu focus a intrus de totu cussu chi nci est stètiu a intro de is sardus e is pòpulus de su mari. Cumentzaus duncas cun d'unu giassu importanti po totu sa Sardigna nurexesa, cussu de Romanzesu, seus

Seus in sa bidda de Vitzi, in Brabaja, custu logu ddoi nant Poddi Arvu. Innoxi, giai cent'annus a oi, s'archeòlogu Antoni Taramelli iat agatau custa bidda de edadi nuraxesa, una bidda chi tenit prus de centu barracas, ma sa cosa De importu mannu est ca ddoi funt tèmpius a Megaron e un'edifìtziu ùnicu in totu s'archeologia sarda. Seus chistionendi de su labirintu. Totu custus murus, chi tenint una forma circulari, tenint una caminera chi si portat a intru, unu coru de una strutura aundi is archeòlogus, in is annus noranta, ant agatau prus de cincumila perdas de cuartzu, perdas de colori arrùbiu, de colori arbu. A ita serbiant? Fortzis fiat sa parti finali de unu pellegrinàgiu, de unu caminu sacru chi portàt sardus, ma no sceti sardus, poita eus a biri, innoxi ant agatau unu sciacu mannu de cannacas de ambra e atru materiali chi nd'eniat de is Balcanos o puru de atras partis de su Mesuderraneu. Siguramenti custa strutura non fiat serrara, non teniat una grobetura, ma fiat oberta.
Totu su chi eus a biri innoi est acapiau no sceti a sa sagralidadi ma a su cummèrciu e is iscàmbius aintru de popolatzionis diferentis. Seus in su coru, in su centru de sa Sardigna, ma in cussa època, seus chistionendi de prus de tremila annus a oi, sardus e atrus pòpulus atobiant innoi po s'iscambiai no sceti materialis, no sceti ainas, ma puru cultura. Candu Antoni Taramelli fiat arribbau innoxi po sa primu borta a s'inghitzu de su Noixentus, innoe ddoi fiat una tupa fata de matas de sruexu chi nd'acarraxant totu is edifìtzius. Agoa de unus cantu de annus funt inghitzaus is iscavus archeològicus chi ant corbau unu sciacu mannu de barracas, ma no sceti barracas. Oi scieus ca sa vida de Romanzesu est cumentzada in s'edadi 'e su brunzu, seus in su milli cuatruxentus annantis de Cristu, E agoa de unus cantu de seculos, seus in su milli centu, milli annantis de Cristu, sa bidda si trasformat in d'unu santuariu, in d'una sorta de logu sacru, sicchè meda barracas chi teniant una funtzioni tzivili funt diventadas invècias tèmpius. Però sa cosa prus interessanti est siguramenti su fatu ca a Romanzesu agataus su nùmeru prus artu de tèmpius a Megaron de totu sa Sardigna in unu ùnicu giassu. Una de is struturas siguramenti interessantis po su chi ispetat sa parti scientìfica e is arrelatas cun is pòpulus de totu su Mesuderràneu, ma no sceti su Mesuderràneu puru de totu s'Europa, est pròpriu custu edifìtziu. Poita est importanti? Poita is archeòlogus in is annus noranta e s'inghitzu de is annus duamilla ant corbau innoi aintru, ddoe fiant metrus e metrus de terra ma puru insoma matas, follas, chi ant acarrajau agoa de seculus, antzis de millenius custu edifiziu, ant corbau ceramicas nuraxesas chi funt stetias fraigadas innoi, ma puru cannacas e arroghixeddus de ambra. Nosu scieus oi chi s'ambra no est sarda, no est una una perda, unu minerali chi s'agattat in Sardigna. Ant fatu is analisi e ant iscobertu chi cust'ambra ndi 'eniat de unu logu atesu meda, de su Mar Baltico a nord, ma puru de sa zona de s'Europa de Obrexidroxu. Seus chistionendi de sa rumenite. Sa rumenite est un'ambra chi s'agatat in sa Romania. Duncas tremila annus a oi custu logu, mancai a intrus de sa Sardigna, fiat connotu e umperau puru de sa genti chi nd'arribarat de atesu, poita s'ambra, poita s'ambra at tentu sempri custu valori, siguramente apotropaicu o donara energia opuru serbiat cumenti status symbol, una cosa chi est rara in Sardigna, e chi ndi 'enit de atesu tenit unu valore prus mannu chi acarara a una perda chi invècias s'agatat fatzilmente, in Sardigna pentzaus a s'ossidiana, duncas sa raridade e su fatu chi ndi 'enit de atesu donara importantza a custa perda. Ma no est totu, no est totu poita su fatu de agatai ambra o atrus ogetus ainas chi ndi 'enint de atras partis de s'Europa, si agiudat a cumprendi ca custus logus fiant, eia, santuàrius, ddoi fiat totu sa parti sacra, spirituali, ma siguramenti sa funtzioni prus importanti fiat cussa de fai atobiai genti. Duncas no est isballiau a chistionai puru de mercau, unu logu aundi si porint scambiai is mercis, però sempri asuta de su cuntrollu de sa divinidadi. Eus a biri cali est sa divinidadi o is divinidadis che chi beniant pregadas in su giassu de Romanzesu. In custu logu chi podeus nai fatau a intru de una tupa de matas de sruexu, agataus meras struturas. Is struturas prus difundias a intru de custa bidda funt is barracas de is atobius. Duncas, siguramenti in s'edadi nuraxesa in me innoi s'atobiant is chi fiant i printzipis de sa sotziedadi e s'atobiant perou setzendisi in custas perdas chi sighint sa parti interna de sa barraca e s'acarant a-i custa strutura chi nosu oi tzerriaus focolari. Cussas perdas serbiant a allogai su fogu opuru in certus atòbius ddoi fiat una statuedda chi simbolegiàt unu nuraxi. Su nuraxi in cussus tempus est divènniu una divinidadi. Fortzis fut a innoi chi is prìntzipis sardus cun mercantis chi ndi 'eniant de atrus logus de su mundu s'atobiant po s'iscambiai is ainas. Custas struturas funt abarradas giai giai intatas. Mancai funt passaus millènnius, bieus ancora a intru de is perdas s'argidda, sa malta chi serbiat po tenni is perdas acapiadas s'una a s'atra. Craramenti oi bieus custas barracas a celu abertu, ma in s'antighidadi teniant una crobetura fata de truncus de linna, linna de castàngiu, e in pitzus ddoi poniant mancai nais de is matas, ma puru argidda chi serbiat a isolai mellu sa strutura, duncas innoi ddoe fiat una temperatura costanti, siguramenti abarrànt a innoi puru in s'ierru e fiat netzessàriu a tenni basca a intrus o comuncas a circai de non tenni frius Duncas umperendi s'argidda po isolai e puru su fogu po si callentai, cumenti podeus biri me innoi. Su Sancta Sanctorum de totu su santuariu est su putzu. Seus a intru de custa strutura, cumenti poris biri is murus funt cumenti cussus de i nuraxis, tendint a a si restringi a bellu a bellu chi artziaus. In bàscius ddoi est su pavimentu de perda, perda de granitu, e is sedilis aundi si setziant siguramenti po fai is ritualis de s'àcua. Ma no est unu putzu beru e pròpriu, poita s'àcua ndi arribat de duas canalas, no sceus a undi essit sa mitza originària, e sceti pagu bortas s'àcua ndi àrtziat e ndi essit de innoi, ma custu est stètiu possìbili a partiri de is annus cincuanta, poita candu ddoi est stètia un'annada de sicàngia, Ant circau s'àcua innoi is localis, fitzesus sciant ca innoxi ddoi fiat s'àcua, intzandus ant arrogau s'intrada de su putzu, ant postu unus cantu de tubus de argidda chi arribat fintzas a unu chilòmetru de distàntzia. E duncas oi bieus sceti una parti de su putzu, totu s'atru no ddu podeus biri poita est stètiu sderrutu. Ma sa cosa prus importanti siguramenti est chi est s'ùnicu a tipu de totu sa Sardigna archeològica aundi est possìbili a si setzi a intrus de un'aposentu aundi ddoi est s'àcua. Sa cosa interessanti chi su putzu est una cosa ùnica cun d'unu ànditu chi tenit gradonis, puru perdas fichidas cumenti menhir, siguramenti iant a simbollegiai sa fertilidadi, sa richesa de s'àcua, e dd'acabat fintzas a unu teatru, unu teatru però no de edadi grega o romana, ma unu teatru de edadi nuraxesa. E partendi de su putzu e caminendi a intrus de un'anditu longu prus de dexi metrus, s'arribat in custa strutura, una strutura chi no est propriu circolari, tenit custa forma ellissoidali e ddoi funt unus cantu de gradonis de perda de granitu. Ita sutzediat innoi? Ita serbiat custa custu logu? Siguramenti sa presèntzia de is gradonis de perda s'agiudat a pensai ca sa genti fortzis si setziat cumenti seu fendi deu imoi. Is antigus, iscritoris antigus, cumenti Solino o Aristotele, chistionant de is putzus sacrus de sa Sardigna a cumenti logus de giudìtziu. Ita bolit nai? Si chistionat de Ordalia, de su germànicu antigu Urteil, su giudìtziu de Deus, candu un'òmini fiat acusau de essi furau una brebei, unu pegus, Is ogus suus beniant incingiaus cun s'àcua e custu detzidiat chi fiat innotzenti o colpevoli. Po acabai duncas s'arrexonamentu a pitzus de is teatrus de edadi nuragesa, est siguru ca innoi acadiant puru is iscàmbius aintru de is mercis chi ndi arribànt de atesu, ma puru unu logu aundi si fadiant pregadorias O fortzis ballus, spetàculus, no ddu scieus, ma siguramenti struturas cumenti custas si 'onant un'idea, un'immàgini prus manna e prus moderna de sa Sardigna de edadi nuragesa. Totu is tzitadis prus mannas e prus importantis de sa Sardigna romana Funt nàscias e si funt adelantadas acanta 'e su mari. Nosu conosceus Casteddu, conosceus Tarros, Nora, Turris Libisonis, ma ddoi est puru una tzitadi importanti, chi est stètia importanti puru in s'antighidadi, chi est cussa de Terranoa. Nascit si pensat gràtzias a is aregus, chi ant donau puru custu nòmini Olbia, Olbia bolit nai, in aregu antigu, prexada, siguramenti po sa positzioni chi teniat e chi tenit ancoras acanta 'e su mari. De ingunis, duncas, totu is produtus de sa Gaddura partiant po lompi in atrus logus de su Mesuterràneu. Su Mesuterràneu chi est unu cimitoriu De nais de s'antighidadi, in Sardigna medas scavus funt stètius fatus pròpriu asuta de su mari e ant bogau a pillu nais e arrastus de nai de s'edadi antiga. In su museu de Olbia, aundi seus andaus, eus biu unus cantu de arrastus chi ant agatau fendi traballus in su portu de Terranoa. Custus arrastus si funt allogaus beni meda, poita fiant asuta de s'arena. Agoa de unus cantu de annus de traballus de restauru, oi poreus biri totu custas nais beni allogadas in custa seu chi est fata pròpriu acanta de su portu.
Su mari e is sardus, una relata chi durat milli e milli annus, non sempri fatzili, eus a cumprendi mellus su chi esti accadessiu aintrus de is arrelatas cun is atrus populus de su Mesuterraneu e in su Museu Archeologicu de Olbia. Seus in su portu, su Museu Archeologicu tenit propriu sa forma de una nai chi esti atracara a su portu. Olbia est una de tzitadi prus antigas de sa Sardigna. Stètia fundada siguramenti de is aregus in is primus sèculus anantis de Cristu e su nòmini puru Olbia ndi 'enit de s'aregu olbia chi bolit nai prexada, ma in custu sentidu 'olit nai chi su logu aundi ant postu sa tzitadi e su portu fiat arreparau de is bentus. Innoxi eus a biri unus cantu de nais de edadi vandàlica chi funt stètias afundadas e sderrutas de is vàndalus, is vàndalus chi ndi 'eniant da s'Àfrica in is primus sèculus agoa de Cristu e si funt allogadas asuta de s'arena de su mari e oi funt espònnidas aintrus de unu de is museus archeològicus prus bellus de totu sa Sardigna. Sighei-sì! Su Mesuterràneu, ddu scieus, est unu scrisoxu mannu, de arrepertus archeològicus. Poreus nai chi est puru unu gimitòriu mannu, aundi funt afundadas unu sciacu mannu de nais, de edadi romana, ma ancora prima pùnica, nuraxesa e mesuevali puru. Ma siguramenti est s'edadi romana sa chi at arrestituiu de prus repertus cumenti broinas chi cunteniant in orìgini produsius cumenti s'ollu 'e olia, su trigu, E su garum puru, ita est su garum? Est unu pratu chi a is arromanus praxiat meda, poita fut fatu cun pisci, pisci chi fut lassau a purdiai cun axeru, fortzis cun binu, cun atras sustàntzias, e biaxàt in totu su Mesuterràneu. Sa prus manna localidadi chi at fatu su garum est stètia s'Ispagna, e de ingunis si moviant totu is nais chi betiant custa cosa de papai in totu su Mesuterràneu. In custu museu de Olbia teneus unu sciacu mannu de broinas chi tenint comenti podeis biri unus cantu de brèminis in pitzus chi si contant de una stòria fata a intrus asuta 'e su mari chi est durara unu sciacu mannu de sèculus e de millènnius. Seus abituaus a chistionai de mari e de edadi antiga, prima 'e totu edadi romana, pentzendi chi siat stètia sa primu 'orta chi s'òmini est andau a mari. Ma candu est chi s'òmini is pòpulus ant cumentzau a biaxai cun is nais? Nosu seus fortzis abituaus a donai po seguru ca fortzis s'omini s'est spostau prus cun is arrugas. Custu est berus, siguramenti a partiri de s'edadi romana, cun totu sa bia, sa bia de is arrugas in totu su mundu connotu in cussa epoca, ma su mari est stetiu sempri fortzis su vettori printzipali de su movimentu de is pòpulus, su Mesuterràneu, fortzis s'autostrada de s'època, e depeus essi sigurus chi s'òmini at cumentzau a navigai giai in sa preistòria. S'òmini est arribbau In Sardigna, già in su Paleolìticu, e siguramenti connosciat giai calincuna barca, mancai rudimentali, po benni in cust'ìsula. Innoxi podeus biri pròpiu is àncoras de perda chi ant agatau in is fundalis de su mari de Olbia, chi si contant de una stòria de sa navigatzioni chi est cumentzada giai siguramenti in su Neolìticu, candu is sardus depiant andai po mari Po bendi s'ossidiana, cussa perda importanti meda chi s'agatat in su Monte Arci e chi est stètia agatada in giassus archeològicus de su Neolìticu antigu, est a nai otumila annus a primu de Cristu, giai in Catalogna, duncas is sardus andànt po mari, no ddu timiant cumenti calincunu at nau, cumenti calincunu podit pentzai, ma umperànt su mari pròpriu cumenti arruga. po si spostai. Agoa si biri in edadi arromana ddoi funt in sa marineria arromana sardus mera chi funt ammirallius de sa flotta arromana. Aicinendi arribbaus fintzas a su mesuevu aundi is sardus sighint a andai po mari, certu is sardus non teniant custa necessidadi chi tenint atrus populus de si spostai po circai cosa 'e papai o atras richesas chi teniant giai in sa terra ferma. Eus nau chi is Sardus biaxant, biaxant siguramenti giai a partiri de sa preistòria, e in s'Idadi Nuragesa teneus unu scàmbiu mannu meda cun is pòpulus de obrexidroxu ma puru de scurigatroxu. Intzandus ita circant? Scieus ca sa Sardigna est una terra rica meda de metalus, de mineralis, prima 'e totu sa parti de Cabe Giossu. Perou ddoi fiat unu problema, poita po fai brunzitus, su brunzu ddu scieus est una lega aintru de s'arramini e su staini, ddoi fiat abisongiu de arramini. Sa Sardigna ddu tenit ma est pagu meda, sicchei tocat andai a ddu pigai in s'isula de Cipru. Intzandus de s'isula de Cipru. Beniat cun nais o de sardus o de cipriotas o aterus mercantis de sa su Mesuderràneu de Obrexidroxu e arribàt cun d-una forma particulari, ddi nant oxhide ingots, est a nai in peddi de trau. Custa peddi de trau de arràmini beniat callentada, isciolta in su fogu, e aici oteniant is brunzitus chi rapresentant personàgius, animalis e atras ainas. E innoxi teneus propriu un'esempru simbòlicu, un'esempru importanti meda de sa brunzìstica figurada de sa Sardigna, una nai. Oi connosceus unu centinàiu prus o mancu de nais de s'edadi nuraxesa, chi assimbillant meda, siguramenti a is nais chi andant in sa realidadi in su mari. Meda de custas nais funt steti agatadas in is tumbas etruscas de su Làtziu e de sa Toscana e siguramenti fiat una prenda, una prenda importanti de is prìntzipis e de is nòbilis. Duncas oi scieus cun seguresa ca is sardus andant po mari, si spostant a obrexidroxu, ma puru a s'atra parti, a Scurigadroxu, in s'Africa de susu, e puru siguramenti andant a ndi pigai su staini de su cabegiossu de sa Bretagna Manna. A primu chi ddoi fessit sa scrobetta de s'America in su milli cuatruxentu norantaduus, su Mesuterraniu Fut su logu prus frecuentau de nais in s'antichidadi. Nosu scieus ca in is fundalis de su Mesuterràneu est prenu de arrastus de nais, perou no est fàtzili sempri a dda torrai a sa luxi. Duncas, in is annus noranta, candu funt torrendi a fai su portu de Olbia, ant fatu una scrobeta importanti meda, una de is scrobetas sotomarinas prus importantis de totu sa storia de s'archeologia sarda, e chi boleis puru de cussa europea. Candu funt fendi is traballus ant agatau cincu nais de edadi vandàlica. Custas nais funt stètias incendiadas, ddas ant postas a fogu, is vàndalus chi funt una popolatzioni barbàrica de orìgini germànica, chi at detzìdiu de conchistai sa Sardigna, comentzendi pròpiu de su cabesusu de Olbia. Duncas ant postu fogu a totu su portu, a is nais chi ddoi fiant, e po nosu oi custa est stètia una fortuna, poita gràtzias pròpiu a custu fogu si funt allogadas fintzas a oi. Tzertu no est stètiu fàtzili a fai unu scavu subacqueu e a circai de allogai totu, e ddas betiri in d-unu aposentu chi fiat seguru po allogai beni totu custa linna, poita ddu scieus, totu su chi est de arrexini orgànica no est fàtzili a ddu allogai po is annus a benni. Duncas ant dèpiu fai unu edifìtziu comenti custu chi dd'eus nau a s'inghitzu, assimbillat a una nai, est atacau pròpriu a su portu e oi tenit una temperatura costanti chi, si donat sa possibilidadi de allogai po sempri e de manera stàbili totu custa linna chi podeis biri a intru de custus aposentus. Sa nai est unu mundu piticheddu chi si moveri in su mari. Aici ari definiu sa navigatzioni in edadi antiga calincunu archeòlogu de su mari. In su Museu Archeològicu de Olbia podeus biri una ricostrutzioni chi ant fatu is archeòlogus e chi si fait cumprendi mellus ita betiant is nais in su fundu, in sa stiva. Cumenti podeus biri teneus unu sciacu mannu de broinas de arxidda chi teniant intrus, eus nau, cibus, alimentus cumenti su trigu, cumenti s'ollu, su binu e puru su garum, calincunu pratu. Oi, candu andaus a cicai in su fundali de is maris, agataus sceti totu su chi su mari ari allogau, cumenti, Pratus de argidda, su prumbu, su prumbu cumenti is ancoras o is puncias chi serbiant a ponni aintru de s'una e de s'atra totu is linnas chi fadiant sa parti bàscia de is nais. In prus nosu non scieus giai nudda de is òminis, de is fèminas chi ddoe fiant aintru de sa nai, Cantu genti est morta mancai in is tempestas, cantu genti s'est spostara in s'antighidadi, cantu sardus andant po mari. Duncas est importanti a connosci no sceti totu is ainas, is ogetus chi ddoi funt a intrus de is nais, ma circai de pensai, de imaginai cantu genti totu custas nais ant fatu movi, de s'antighidadi fintzas a oi.
Chistionendi de mari, de arrellatas cun atrus pòpulos, seus torraus a biri su giassu de s'Arcu is Forros, chi s'agatat acanta de su passu de su Correboi, a intrus de su trèmini tra sa Brabaxa e s'Ollasta, Custu logu est stetiu unu logu de atòbiu de pòpulus de curtura diferenti giai prus de tremila annus a oi. A intru de unu tempru, s'archeòloga Maria Ausilia Fadda de sa Soprintendèntzia Archeològica po is provìntzias de Tàtari e de Nùgoro Ari agatau unu scrisoxu fatu de ainas de ramini e de brunzu. Unus cantu de custas ainas beniant siguramenti de s'Europa de s'Obrescidroxu. Ma naraus su spantu est donau de su fatu chi in unu logu aici a intrus de s'isula de Sardigna funt lompius populus de su mari chi ant atraversau parti de sa Sardigna po arribbai pròpriu in su coru de de s'ìsula, aundi ddoi fiat, dd'eus biu in is in is atras puntadas, unu santuàriu, unu logu aundi ndi scallant is mineralis po fai arrogus de de brunzu o atra atru materiali chi tenit su sentidu de su sacru. Eus biu duncas a cumenti in una zona aici spèrdia oi, comuncas ddoi fiat siguramenti meda genti e medas culturas chi s'atobiant a intrus de su pròpiu logu.
A prus de milli metrus de artària, in su trèmini a intrus de sa Brabaxa e s'Ollasta, ddoi est unu de is santuàrius nuraxesus prus importantis de totu sa Sardigna. Giai in is annus otanta, is archeòlogus ant bogau a pillu unus cantu de edifìtzius, chi funt siguramenti de s'edadi 'e su ferru, ndi teneus prus de dexi, seus chistionendi de sa parti finali de s'edadi nuraxesa, sa chi tzerriaus edadi de su ferru. Duncas in custu momentu i nuraxis non benint prus fraigaus, poita est cambiada sa sotziedadi, poita mera nuraxis funt abbandonaus, atrus sderrutus, is perdas de i nuraxis benint umperaras po fai unus cantu de edifitzius, cumenti custu sacru, chi tenit unus cantu de aposentus. Propriu innoxi is archeòlogus ant agatau tres aposentus cun sa parti finali aundi ddoe fiat unu focolari, unu focolari chi teniat is perdas no de granitu, de schistu, chi funt is perdas naturalis de custu monti, ma funt perdas cumenti su basaltu, sa trachiti, s'arenària e su cracari, chi ndi 'enint de atrus logus de sa Sardigna, seus chistionendi de chilòmetrus de distàntzia, ma custu est importanti po si fai cumprendi comenti aviant is cumèrtzius e s'architetura de edadi nuraxesa, mancai seus in d'una zona de prus interna de sa Sardigna, comuncas innoxi funt arribbaus unus cantu de ainas, ma puru ogetus de arti chi benint de atesu mera. Pròpiu in custu in custu edifìtziu is archeòlogus ant bogau a pillu chilus e chilus de ainas de brunzu, chi ndi 'eniant fortzis de is Balcanis, ma no est sceti custa sa cosa importanti, poita Sempri innoi, is archeòlogus ant agatau unu ziru filisteu cun d'una scrita in fenìciu. Ancora depit essi tradùsia custa scrita, no scieus beni ita narat, fortzis si chistionat de cumèrcius antigus o fortzis de religioni. Duncas sa religioni est siguramenti su, naraus, argumentu printzipali chi navigat a intrus de custus situs, ma no est sceti sa religione, poita innoi seus in unu puntu strategicu meda, seus in sa baddi acanta de su Correboy, est sempri stetiu unu logu de tremini a intrus de sa Brabaxia e de s'Ollasta e innoi nci depiant passai po fortza is pastoris de sa Brabaxia chi boliant andai a fai sa transumàntzia prus abaxu, duncas fintzas a sa prana de su Campidanu. Sa cosa siguramenti prus importanti est chi totu is edifìtzius chi bieus oi, chi tenint sa perda a vista, tremila annus a oi teniant invècias s'intònacu, duncas fiant siguramenti prus bellus de biri e in unus cantu de atopus eus biu puru ca custu intònacu fiat afraurrigiau cun coloris, s'azulu in primis, duncas Siguramenti is aposentus de is nuraxesus teniant coloris diferentis, duncas non biiant sa perda. Ite est sutzedu de is annus otanta a oi? Is iscavus funt sighius, is archeòlogus mancai chene solutzioni de continuidadi Ant sighiu a scavai e a bogai unus cantu de templus a megaron, duncas custu est su logu chi ndi tenit de prus, ndi tenit tres, e in prus, duus annus a oi, is archeologus ant agatau puru una sorta de teatru, de teatru nuraxesu, aundi sa genti si setziat po castiai o is ispetàculus o fortzis is sacrifìtzius o fortzis is pregadorias. Siguramenti sa parti de sa stòria prus afascinanti, prus connota de totu sa Sardigna est cussa nuraxesa. A bortas perou s'iscaresceus ca ddoi est totu su mesuevu. In su mesuevu nascint in Sardigna is giudicaus, cumenti cussu de Casteddu, cussu de Arbaree, cussu de Turrisi e cussu puru de sa Gaddura. Cuatru rennus aundi ddoi fiat arrichesa, ddoi fiant giai leis chi fiant a s'avanguàrdia po s'època e in totu sa Sardigna ddoi funt prus o mancu centu casteddus de cuss'època. Oi custus casteddus funt una parti sderrutus, un'atra parti perou funt stètius arrestauraus e ddus poreus bisitae. Perou cust'orta puru eus detzìdiu de si fai bisae custus logus cichendi de ddus torrai a fraigai cun s'ammentu, cun s'agiudu de sa tecnologia e duncas po no biri sceti murus derrutus ma puru struturas integras comenti fiant milli annus a oi. Po custa puntada eus scioberau de biri su Casteddu de sa Fa in sa bidda de Posada, seus duncas in sa Sardigna de susu, ma a sa parti de obrescidroxu, e eus a biri comenti Posada in s'edadi mesuevali, fiat unu logu importanti mera, poita unu logu de frontiera.

Est posta in una costera mesana orientale a làcana cun sa Gaddura in unu pranu serente a su mare. Duos rios colant sa badde e pustis colladu oru oru de sa 'idda faghet nàschere un'oasi naturalìstica amparada, rica de flora e de fàuna ùnicas. In una bolla fata dae su Papa Urbanu Segundu in su mille e norantachimbi s'agatat sa prima referèntzia iscrita de sa 'idda de Pasada. mentras sas testimonias archeològicas prus antigas agatadas in cussu logu sunt de edade nuràgica. Dae su chi essit a campu dae sas buscadas reghentes, paret chi giai dae s'època fenìtzia e posca prus a firmu in s'edade pùnica, su tretu de Pasada l'impitaiant comente iscalu logìsticu cando si faghiant traversadas in mare pro cummertziare. S'importu de sa 'idda, che a logu de cuncàmbiu e de cummèrciu, fiat abarradu finas a tempos imbenientes, sa a portu Tìbulas Caralis, una de sas batro bias majores fraigadas in tempos romanos imperiales, collaiat in tretu de Pasada po tramudare a lestru òmines e mertzes. Su Casteddu de sa Fae est fraigadu in unu cùcuru de sa roca de Pasada, unu licucu calcàreo chi sos de sa 'idda li narant a balassa sa roca de su Casteddu. Mancari non s'iscat a seguru candu l'ant fraigadu, sa literadura e sos istùdios in sa leada pasadesa ant cunfirmadu chi bi fiat giai de su de trèighi sèculos. Sos Viscontes giughes de Gallura in su de trèighi sèculos tando impitaiant su casteddu pro bardiare sas fainas issoro de produtzione e mercantiles. Su casteddu, pro una purrata fiat istadu finas possedimentu de su giuigadu de Arborea. Cunforma a sa documentatzione a disponimentu non si podet connòschere s'ospiessinu de s'ismanniu de su casteddu, ma si pensat chi l'aiant afortiadu mescamente in su de batòrdighi sèculos. Tando, su Casteddu de sa Fae fiat in mesu de sas cuntierras intre de su comune de Pisa e sos aragonesos e posca intro custos ùrtimos e sos giughes de Arborea. Cando Pasada aiat fatu parte de su totu de sos possedimentos aragonesos in Sardigna, su Casteddu aiat pèrdidu sa balia istratègica sua, de rocaforte in defensa de su logu e aiat cumintzadu a no bàlere gasi meda. Totu su fràigu l'ant fatu cun pedra de cada genia iscuadradas in su logu. Sa pianta, cuadrangolare irregolare, teniat unu muru fraigadu, como chi como est mesu isciusciadu, in unu impitzu bi fiat unu coladrògiu meruladu, In intro de s'acorru de sos muros bi fiat una filera de chisterras pro assegurare su frunimentu de abba si b'esseret istadu un'arròdiu istentosu. Su tretu a pè de sa turre majore de su casteddu est mannu belle battroghentos metros cuadrados, afurriadu dae unu muru de defensa chi como est isciusciadu belle de su totu. Unu portale cun iscalitas in antis isfossadas in sa rocca Giughiat a sa pratza de sas armas, ue galu oe si nde pesat una turre a pianta cuadra de sete metros de longària cada costadu e binti metros de artària. In su chirru a est de sa turre, cussu cara a sa costera, si bient una monòfora larga e una columbera astrinta. Semper in sa matessi ala, a s'artària de batru metros e mesu, b'at sa ghenna de intrada a sos aposentos de intro. In intro bi sunt tres taulados cun iscalas. Una trapa faghet artziare a sa cuberta de sa turre po ampaniare e bardiare su territòriu a fùrriu. Sa turre derrocada po tempus meda l'ant acontzada a duas bortas in sos annos sessanta e otanta de su de binti sèculos. Meruleddos de genia güelfa si nche arreconnoschiant in parte in su coronamentu de sa turre e in unos cantos tretos de sos muros. Sa paristòria contat chi su nùmene de su casteddu nascat po un'acuntèssida piessinnada. Contat chi in una de sas tantas assartilladas issoro sos moros aiant arrodiadu Pasada pensende chi sa gente aiat tzedidu deretu. Sos pasadinos aiant paradu fronte cun un'abistesa po cumbìnchere a sos moros chi teniant galu màndigu e bufòngiu meda. Sos de Pasada aiant dadu unu pùngiu de fai a unu columbu biagiadore, fertu a posta po che lu faghere rùere in sa campada nemiga. S'istògomo prenu de fai de su pugione aiat cumbintu de a beru sos moros chi sos pasadinos teniant galu roba meda de mandigare e bufare. Sos moros, iscorados de nche leare a lestru sa 'idda in sa roca, aiant pigadu e si nche fiant andados. Paret prus chi bera sa teoria chi su casteddu tèngiat cussu nùmene leadu de su chi l'aiat fraigadu o su comandante de sa roca. In unos cantos iscritos su samenadu Fava pro sa curadoria pasadina est presente paritzas bortas.

Gràtzias duncas a custu traballu fatu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna eus cumprèndiu de prus a cumenti fiant is casteddus mesuevalis de sa Sardigna. Chi s'est pràxiu custu bìdeu e ddu boreis torrai a biri o ndi boreis biri àterus fatus sempri de manera tecnològica, depeis andai in s'arretza e digitai virtualarcheology punto sardegnacultura punto Ancora una 'orta seus lòmpius a s'acabu de custa puntada e depeus torrai gràtzias a totu is personis, totu is entis chi s'ant agiurau, est a nai sa Regioni Autònoma de sa Sardigna, s'assessorau a sa curtura, depeus torrai gràtzias a su Comunu de Vitzi e a sa Cooperativa Istelai chi tenit in gestioni su giassu de Romanzesu. Torraus gràtzias puru. a su Comunu de Terranoa e a su Museu Archeològicu de Olbia, a su Comunu de Biddamanna e Strisàili e sa Cooperativa Irei chi tenit in gestioni su giassu de s'arcu 'e is forros. Torraus gràtzias puru a bosatrus chi eis tentu sa passèntzia de si biri e s'ascurtai e si cumbiraus a si torrai a biri cida chi 'enit sempri cun d-una puntada noa de Sa Janna de su Tempus a si biri chitzi